Пэш дызыщӏэтыр Султӏан мыгъуэм и кабинетщ. Мы блынджабэмкӏэ уеплъу щытмэ, мы блынджабэм фӏэлъ сурэтхэр псорикӏыкӏи зауэ зэманым теухуауэ, Абхазиемкӏэ щыщыӏам щытам и сурэтхэращ. Щӏыбагъымкӏэ дэт сурэтхэр псорикӏыкӏи дзэм щыхэта, Россие дзэм щыхэта зэманым и сурэтхэращ. И анэ, и къуэрылъху, и пхъурылъху сабийхэр, и благъэхэр ахэр сурэтхэр хэту фӏэлъщ. Тхыдэр къэзыгъэщӏу тхыдэ хъужахэр, шыупэхутэу ежьэрэ шыукӏэ къалэу къызекӏуахэр мащӏэщ. Мащӏэ щхьэкӏэ, апхуэдэхэм я гуащӏэр лъэщӏэншэщ. Зи джатэ мыубзэщхъуахэм яхэббжэ хъунущ Сосналы Сулътӏан. Любэ зи гугъу ищӏа пэшым иджырей дыкъыщӏыхьэжынущ, ауэ абы ипэкӏэ Лъостэналий лъэпкъым къыхэкӏа лӏыхъужьым и хъыбарыр къыфхуэтӏуэтэжыну дыхуейщ.

Аргудан жыхуэтӏэ адыгэ жылэжьым пщыуэ дэса езы Аргуданыр пщы къуажэ. Мис абы я тхыдэр къыгуэхыпӏэ имыӏэу мы Лъостэналыхэм епха. Иналым фызищ иӏа. Мыр япэ Инал япэ иӏэ фызхэм я лӏакъуэм хеубыдэ мы гупыр. Абы пщы Къазий жыхуэтӏэм къуищ иӏа Хьэтӏохъущокъуэ Мысост Жамбот. Жамботым къыщӏэнахэм щыщщ мыр. Ещанэ. Ещанэу жыпӏэнуми, етӏуанэу жыпӏэнуми гурыӏуэгъуэкъым ар ныбжь зэшуэсыр, ауэ а Жамботыр ещанэурэ нэхъ хъэпсэлъу щытщи, мис абы и бын мар. Абы мыдэкӏэ Бэчмырзэ жыпӏэми, Къетыкъуэ жыпӏэми тӏэкӏу-тӏэкӏурэ зэщхьэщидзыжурэ абы бын къыщӏэнахэм нэхъ зызиужьар, нэхъ зи цӏэкӏэ Псыхъуэ дамэр укъуэдия хъуа, нэхъ хэӏущӏыӏу хъуахэр мис а гупращи, абыхэм ехьэлӏауэ мар Къетыкъуэм, Къетыкъуэм и лъэныкъуэмкӏэ макӏуэ мы гупыр.
Сосналы Сулътӏан Аслъэнбэч и къуэр минрэ щибгъурэ плӏыщӏрэ тӏу гъэм мэлыжьыхьым и тӏощӏрэ щым къалъхуауэ щытащ. Зэрыпщылӏакъуэм щхьэкӏэ лей къыздихьахэм ящыщщ Сосналыхэ. Абы къыхэкӏыу Сулътӏани и сабиигъуэр, Гугъуехькӏэ гъэнщӏауэ щытащ. Ди анэр Анзорхэ япхъущ. Мис иджысту Хьэтуей жыхуаӏэ къуажэм и адэр абы къыщалъхуащ, ауэ мис а репрессие сыт щыжаӏэм щыгъуэ къуажэм къыдэкӏхэри, а Осетием, иджы Владикавказ жыхуаӏэм, абы щыпсэуа и щӏалэгъуэр ара дэкӏуар. И хьэлкӏэ сэ си анэм щытхъужкӏэ сыт, ауэ иджысту хэт? Ди ӏыхьли, ди благъи мыдкӏэ ди гъунэгъуу щыта иджыри къэскӏэ ягу къагъэкӏыж. Ягъащӏэм и псалъэ мыс зыхэтхаӏым, ӏущабэ-ӏэщабэу агъэду щыта. Дэ теухуауэ мис а ди адэр дунейм ехыжа нэужькӏэ дэ ди адэр Илъэс щэщӏрэ ирэ фӏэкӏа мыхъуу дунейм ехыжауэ щыта ди адэр. Апщыгъуэм нэкӏуауэ щыта ди дей. Сабийтӏыр уи закъуэу мыс пхуэщӏынукъым. Тӏум я зыр мыстым еты, детдом, интернат жыхуаӏэм хуэдэуи, идауэ щытакъым. Зыр пхуэдгъэнэнщ, зыр мыст идакъым. Гугъу ехьми, Дипӏа, дипӏа къудей мыхъу-щэ? Фыкӏуи мес фылажьэ трактористи, прицепщикти, ӏэджи лэжьыгъэ ӏэджи щыӏэ е фермэм кӏуэ, е мыс жимыӏэу дызэригъэджэным яужь ита. Ингушетие а Пседах сытми дыщыпсэуащ, ауэ нэхъыбэм, Винограднэм школыр къыщиуха, Моздокский район. Абы ар къиуха нэужькӏэ апщыгъуэм зыры к. Классу колхозым къагъэнауэ щытащ ахэр. Фермэ, джэд фермэм зыр классу зэрахьэну къанэщ аби Султӏан я бригадиру. Абы яужкӏэ училище механизации. Сельского хозяйства жари, тракторист, полевод, широкого профиля жыхуаӏэм хуэдэ ари къиухри. И сабиигъуэм теухуауэ ӏэджэ хъыбари къызжиӏэжт сэ абы. Ауэ зэикӏи гугъу дехьащ жиӏэу зэи жиӏакъым. А зэманым псорикӏи, зауэ нэужь зэманым, дауи, псори гугъу ехьу щытащ. Нэхъыбэу гугъу ар нэхъ зэрехьар лъэпкъ ягъэкӏуэдыжам, я унагъуэ ягъэкӏуэдыжам, я анэ и лъэныкъуэкӏэ и лъэпкъкӏи, и адэм и лъэныкъуэкӏэ и лъэпкъ ягъэкӏуэдыжахэм, мис абыхэмкӏэ властым теухуауэ мис абыхэмкӏэ нэхъ гугъу ехьу щытащ. Ауэ ӏуэхущӏэнкӏэ. Сэ сщӏэрэ, я шхынкӏэ, я щэтӏэгъэнкӏэ гугъу дехьу щытащ, жыӏэу зэи тхьэусыхакъым. Мис а зауэ нэужьхэм войну жаӏэу мыст, пхъэм къыхэщӏыкӏауэ къамэти сытти мыст, зэзауэу мысту щытащ. А Султӏан абыхэм Щӏалэгъуалэхэм, щӏалэжь цӏыкӏухэм я командир хуэдэу ауэдэу а пщыгъуэ къыхэщу щыта. Тарзан жи кино гуэркъэ а зэманым щыӏэу щытати, жиӏэжт ар зэпымыууэ Толикрэ абрэ. Э, жыӏэ, Тарзаным ещхьу жаӏэурэ зы жыгым мэз лъапэт щыпсэуауэ щытар икӏи мэзым кӏуэт абым икӏи а мэз лъапэм зы жыгым зы Дэпщейт, абы къелъэлъэх мис лианэ, жери абыхэмкӏэ зыкъадзу мыдежхэм къепкӏыхыу апхуэдэу. Езыхэм ящӏыжауэ ӏэжьэ уэс къесанэущ, а бгыхэм ӏейуэ Гъущӏ гъущӏ къэгъэша гуэрт, зэрыжаӏэмкӏэ ящӏ щыта абы скоростышхуэ къищтэт абым икӏи ӏейуэ жиӏа скоростышхуэ тӏыгъыу абыкӏэ дыкъехт жиӏащ. Лъэрыжэкӏэ
трамплин сыт жаӏэу ӏуащхьэ мыст жиӏащ абы дыкъежэхым иджысту хуэдэу сощӏэж семнацэт метр къэлъащ. Ауэ мэз кӏуэн, пхъэ къэшэн. Ахэр псори я пщэм къыдэхуэрт. Итӏанэ жиӏэжрат, Зедгъэсат, жиӏащ, чы бжыхь тщӏыну. Къуажэм япэ дыдэр мис ара, иджысту Пседах жыхуаӏэращ а пщыгъуэм дыздэсар, Ингушетиерати. Радио къуажэм къыщыдашым япэ дыдэ зыхуашахэм дащыщт. Жэм диӏэми, мыст диӏэми, ахэр псори зэрихьэу щытащ. Иджыри фӏыуэ еджэу щытащ. Помидор жаӏэу, томат жаӏэ, мыст, хасауэ зы мыст гуэр зыгуэрым ихъумэти, дыхыхьэт ар къэддыгъуну, тшхынуи. Мо объездчикыр жаӏэ, сторожыр шым тести, занщӏэу дыкъилъагъути, къэсти дыӏуихут абы. Арати, егупсысщ аби, тӏу дрищӏыкӏщ аби. Губгъэшхуэт абы. И лъэныкъуэмкӏэ зымкӏэ дыкъыщыгум мыбыкӏэ жет мори, абыкӏэ жэхукӏэ дэ мыдрей лъэныкъуэмкӏэ ар щӏызэр. Мис а щӏалэ цӏыкӏуу ауэдурэ егупсысу щыта.
Сулътӏан тракторым ису адэкӏэ лэжьэну къыщӏэкӏынт, ауэ куэдрэ къызэрыхъущи, мыхьэнэшхуэ зимыӏэу къыпщыхъу ӏуэхугъуэм цӏыху гъащӏэр еубзыху. И ныбжьэгъу щӏалэр военный училищэ щӏэтӏысхьэну хуейт абыми-ки, кхъа жиӏа накӏуэ си гъусэ уэри-ки, кхъа жиӏащ ныщӏэтӏысхьэ военным сыт жери училищэм. Иджы Орджоникидзе зыхуашэсу абы я мыскӏэ я физический подготовкэхэри-ки абыхэм щеплъу щытащ. Арти мо здэкӏуам япэ дыдэу, дауикӏи военнэ училищэм я физическэ подготовкэм еплъын хуейти, мо щӏалэ и ныбжьэгъу щӏалэр къыпиха хъуа Султӏан езыр спортсмену щытти, сэ къызэплъщ абыми икӏи зы къызбгъэдыхьэри икӏи документи естатэкъым, жиӏащ сэ. Уэ ухуейкъэ? жиӏэри къызэупщӏащ и военнэ гуэр къызбгъэдыхьэри ущӏэтӏысхьэну. Атӏэкӏи, уей сымыщӏэ, тӏэ сэрикӏи документхэр зыхуэсхьэсу щӏэздзащ, ауэ къызыхэкӏа лъэпкъымкӏэ военнэм ухыхьэну ар тынштэкъым. Умэ Муртаз зэрыжиӏэжымкӏэ, и адэр Гъэду къуажэдэсхэм и щӏалэм телъхьэ хъущ абымикӏи апхуэдэу кӏуэцӏрыкӏауэ щыта. Иджы езыр зэрыжиӏэжымкӏэ, Зы апхуэдэу зэрымыщӏэкӏэ жиӏащ, Сэ кхъухьлъатэри зиӏысыр сымыщӏа, жиӏа, сигуи си пси къэкӏакъым, жи, сэ лётчикыу седжэнуи сытуи, ауэ зы апхуэдэу зэрымыщӏэкӏэ хэха хъущ абыми икӏи лётным кӏуауэ щытащ. Вертолётный училищэщ а нэхъапэ зыкӏэ зыщӏэтӏысхьауэ щытар. Вертолётный училищэм щӏэтӏысхьауэ къаухыу сыт и нэхъыфӏу еджэхэр, самолётхэр, Самолетым хурагъэджэну апхуэдэу унафэ ящӏщ абымикӏи, Москва къикӏщ цӏыхухэр икӏи училищэм щеджа щӏалэгъуалэ къэзыух курсантхэм нэхъыфӏу еджахэр жарикӏи къыхахыу щӏадзащ. А зэманым соревнование яшауэ курсантхэр мыст Казань щыӏэт. Казань самолет ягъакӏуэщ абымикӏи икӏи, нэхъ фӏыуэ еджахэм щыщ абы яшахэр къашэжауэ щытащ. Мыращ жиӏащ, Модэ унафэ щыӏэу дыкъэкӏуащ, жаӏэрикӏи. Нэхъыбэм уэ аргуэру партэ дыдэтӏысхьэж, аргуэру деджэн хуейуэ, а илъэс деджэн хуейуэ, аргуэру дыхуейкъым, дыхуейкъым дэ самолет, вертолетым дисыну дыхуейщ, жаӏэу адуи ныкъуэхэри къитхъутхъукӏт. Иджы абы хуэдэу къэкӏуа апхуэдэ самолётхэм ирагъэтӏысхьэ, сверхзвуковой самолётым итӏысхьэну сытхэр ар дауикӏи нэхъ дзыхь зыхуащӏ арати, иджы и ныбжьэгъу щӏалэм жеӏэж тэтэр щӏалэ гуэр, итӏанэ апхуэдэ самолётхэми урагъэтӏысхьэну умыурыс лъэпкъ нацмену ущытыну, ахэр икӏи закъуэтӏакъуэххэт абы хуэдэурэ абы хэхуэу щытар. Уэ тэтэр ныбжьэгъу щӏалэри хэхуащ. Германов жиӏэрикӏ арати, унэцӏэри алфавиткӏэ щӏашэт. Иджы зэрыжиӏэжымкӏэ, мопхуэдэу жеӏэж, абы къэкӏуахэр дамэтелъ плъыжьхэрат, жиӏащ. Добровольнэу заявление фтхы, жаӏэрикӏэ, абы щыгъуэ арщхьэкӏэ ӏуэхур добровольнэтэкъым. Еӏим-еӏыххэ сыхуейкъым, жиӏэри къитхутхъукӏ сфӏощӏ щӏалэри икӏи, Ахьа, жиӏащ, ухуейкъым, хъунщ-тӏэ, ухуэмеймэ ухуэмейщ, жаӏэрикӏи, адэу къыщӏэкӏыжащ. Къыщӏэкӏыжри. Езым зэрыжиӏэжымкӏэ, Ленинградскэ областым болото, торфяной, адэм сагъакӏуэ сытми жиӏэ, пенсым сыкӏуэху, отставкэ сыкӏуэху жиӏэ, аджэм икӏи сагъэплъакъым жиӏэ, а зы местым служить сщӏащ. Султӏан жиӏар нэхъ губзыгъэу къыщӏэкӏащи, ар абы занщӏэу къыгурыӏуэщ ӏуэхур зыӏутри, щӏыхьа нэужь егупсыс сытрикӏи, и къызэрепсэлъахэмкӏэ сытымкӏэ занщӏэу къыгурыӏуа къыщӏэкӏынти икӏи, Хъунщ, жери къыщӏэкӏыжащ. Ати, апхуэдэу самолетхэм зыхуигъасэу щӏидзащ. Иджы япэ дыдэу жи самолетым дытӏысхьэу дыщылъэтам щыгъуэ, дауикӏи, ар зыгъэса инструкторыр хуэм цӏыкӏуу къилъэтыхьакъым, жи ар зауэм хэта лӏыхъужь гуэрти, жи самолетыр икӏи

Дыкъыщыехыжам щыгъуэ моуэ си плӏэм къытеуӏуэри жи уигу ирихьа си къуэ цӏыкӏу жери си плӏэм къыщытеуӏуам щыгъуэ сыт жысӏэнт ахьей ирихьа жысӏащ абы щыгъуэ уэ емынэм сыкъихуа жысӏащ абы щыгъуэ.
Сосналым минрэ щибгъурэ хыщӏрэ зы гъэм Сызрань къалэ дэт нэхъыщхьэ авиационнэ еджапӏэр къиухри, илъэс тӏощӏрэ ирэ хуэдизкӏэ кхъухьлъатэзехуэу дзэм хэтащ. А зэманым къриубыдэу Сулътӏан Жуков Георгий и цӏэр зезыхьэ авиационнэ академиер къиухащ, кхъухьлъатэзехуэ къызэрыгуэкӏыу щӏидзэри, тӏощӏрэ ещанэ дивизием хэт авиаполкым и унафэщӏ хъуащ. Псэ зэпылъхьэпӏэм мызэ-мытӏэу ӏута Сосналым полковник цӏэр хуагъэфащэри, СССР-м щӏыхь зиӏэ и дзэ кхъухьлъатэзехуэри къыфӏащыжауэ щытащ. А зэманым ехьэлӏа сыт хуэдэ дэфтэр уримыплъэжми, Сулътӏан фӏы и лъэныкъуэкӏэщ и цӏэр къызэрыраӏуэр. Дзэм хэтыху абы зэфӏэкӏ къигъэлъэгъуам иджыри зэ щыхьэт тохъуэ мамыр зэманым Орден Боевого Красного Знамени жыхуиӏэр къызэрыхуагъэфэщар. Иджысту
нэхъ псоми ящӏу сыту Плесецк жыхуиӏэ космодромыр, Мирнэ жыхуаӏэхэр, мис ар прикрывать ящӏу перехватчикхэм Америкэм я самолет-разведчик СР-двести Семьдесят один жыхуиӏэм хуэдэ ахэр къакӏуэти, сурэт трахыу щыта Султӏан тхьэмыщкӏэ зэрыжриӏэжымкӏэ я къалэныр ахэр къыбгъэдамыгъэхьэну, ӏуахуну арат я къалэныри. Япэ дыдэ Советский Союзым миг двадцать пятый жыхуиӏэхэр абы и полкым япэ дыдэ а миг двадцать пятыр освоить зыщӏахэм ящыщщ. Езыри абы унагъуэ щыхъуа сабиитӏ иӏэу щӏалэ цӏыкӏурэ хъыджэбз цӏыкӏурэ абдежым де щагъуэта, и фызыр урыс фыз Галя жари Шершова, ар къишэри абы бгъэдэса.
заслуженный военный летчикриу адыгэм къахэкӏар мис мы и закъуэ. Мыр генерал ящӏыну зэрэ тӏурэ псалъэ къаӏэтауэ щыта. Ауэ джыназ зыхэкӏыу зэрыщытмэрэ адыгэу зэрыщытмэрэ къалъытэщ аби а вопросыр ягъэтӏылъыжауэ щыта.
Самолетыр капитальный ремонт щыӏэу къэкӏуэжа нэужькӏэ, жи, ӏей куэд самолетым иукӏыу щытащ, жи. Ремонтым щыӏауэ къахужауэ самолет арати, ар къалъэтыхьыну хуейуэ цӏыхуитӏ самолетым летчикитӏ исащ. Султӏан мыгъуэр ипэкӏэ ису модрейр Спаркэ жейрикӏи апхуэдэу ису самолетым. Иджы а самолетыр скоростри къищтэщ.

Сытми зэӏуахщ аби иджыти псынщӏэу къикӏыфащ. Иужь и щӏыбагъымкӏэ и мы жей нафӏэ къыщӏэнат самолетым и щӏыбагъымкӏэ къыдэс щӏалэм и щхьэцымкӏи нафӏэ жей къридзауэ апхуэдэу. Дыпсэууэ дыкъикӏауэ жей къыщыкӏуам щыгъуэ зырикӏи яфӏэщ хъуакъым, ауэ Алыхьым къригъэлащ.

Мес жиӏащ си псэр, мес уэ уи псэр, жиӏэкӏи апхуэдэу жиӏа щытащ. Игъащӏэм и нэхъыбэр Хэкум пэжыжьэу зыхьа Сулътӏан Шэт къалэ дэт авиацентрым и нэхъыщхьэу ягъэуври Кавказым къегъэзэж. Апхуэдэу илъэс зыбжанэ лэжьауэ Сосналыр минрэ щибгъурэ ищӏрэ бгъу гъэм дзэм къыхокӏыжри Къэбэрдей-Балъкъэрым къокӏуэж. Сулътӏан япэщӏыкӏэ КъБАССР-м и госпланым щолажьэ, итӏанэ Каббалгражданстрой ӏуэхущӏапӏэм и унафэщӏым и къуэдзэу мэув. Лэжьыгъэ ӏуэхум къыщынэмыщӏауэ, Сосналы Сулътӏан Кавказ Лъэпкъхэм я Конфедерацэмрэ Къэбэрдей Адыгэ Хасэмрэ ирагъэкӏуэкӏ ӏуэхухэм куууэ хохьэр. Совет Союзыр щыкъутэжа зэман зэхэзэрыхьам Кавказым и щӏыналъэ гуэрхэм зауэ къэхъункӏэ шынагъуэ щыӏэт. Абы къыхэкӏыу Кавказ Лъэпкъхэм я Конфедерацэм хэту зыхъумэжын ӏуэхухэм телажьэ къудамэм и унафэщӏу Сосналыр ягъэув. Псом хуэмыдэу цӏыхубэр зытегузэвыхьыр Куржымрэ Абхъазымрэ я ӏуэхурати, Сулътӏан Абхъазым макӏуэр. И наша гвардия, которая тогда была создана усилиями Айдгылара и Верховного Совета Абхазии,
Айдгылара зэгухьэныгъэмрэ Абхъазым и Совет нэхъыщхьэмрэ я жэрдэмкӏэ зэдгъэпэщауэ щыта дзэр абы щыгъуэм Ингур псыежэхым и ижьырабгъу псы ӏуфэм деж етшэлӏауэ щытащ. А зэманращ Сосналы Сулътӏан Абхъазым къыщысар. Ингурым и сэмэгурабгъумкӏэ куржыхэм я дзэр къыщытт. Ди хьэщӏэмрэ сэрэ абдеж декӏуалӏэри, дзэхэр здэщысхэр, ахэм я бжыгъэр къэтхутащ. Иужькӏэ Сосналым чэнджэщ хьэлэмэт куэд къыдитащ. Зауэ щӏидзэнкӏэ шынагъуэ щыӏами, а махуэхэм мамырыгъэр тхуэхъумащ. Куржыхэм къагурыӏуат апхуэдиз дзэ къэдгъэувам тыншу узэрытемыкӏуэфынур. Грузинская сторона поняла, что здесь без серьезного сопротивления невозможно будет решить эту задачу. Зауэ къемыжьэ щӏыкӏэ Сулътӏан мыгъуэ япэ дыдэу апрель мазэу, япэ дыдэу щыкӏуам щыгъуэ къигъэзэж сабийми, Ну, мо военнэм границэм, Грузием и границэмкӏэ щыӏащ, абы къекӏуэлӏа дзэхьэри сытхьэри илъэгъуащ, окопхьэ къызэратӏи илъэгъуащ, техникэ БТР-ти, танкти, ахьэри гъунэгъуу зэрыщытахьэр псори илъэгъуащ. Абы къыгурыӏуащ занщӏэу зауэ къэхъеинущ. Зауэншэу абы я ӏуэхухьэ уже зэфӏэкӏынукъым, жиӏэри къигъэзэжауэ щытащ. Абы къаӏэта ӏуэхухэмрэ зӏар жиӏащ мо грузиным я мурадхэмрэ зэтехуэкъым, жиӏэри икӏи. Зэрыжыхуиӏа дыдэм щыгъу хуэдэу задэу зауэ къэхъеящ. Ауэ абы щыгъуэ модэу жиӏауэ щытащ, сэ седэӏуэжауэ щытащ интервью езым иту, границэм деж щыту. Цель приезда нашей делегации.

Сыхъунщ, сщӏэнщ, пхуэсщӏэнщ, жиӏэу апхуэдэу зыгуэр жиӏауэ щытмэ, ар зыми емыплъу ар ищӏэнут. Езым зэран хуэхъунум икӏи унагъуэм зэран хуэхъунум икӏи абы еплъынутэкъым. Сэ псалъэ стащ, сэ сыадыгэщ, сэ псалъэ стащи, сэ си псалъэм сытетыжынущ, жиӏэрт зэпымыу. Адыгэлӏым и псалъэр иӏыгъыжащ. Минрэ щибгъурэ бгъущӏрэ тӏу гъэм шыщхьэӏум и пщыкӏуплӏым куржыр Абхъазым теуэри зауэм щӏидзащ. А махуэ дыдэм Налшык икӏыу япэ гуп ежьащ зауэ зращӏылӏа я лэгъухэм зыщӏагъэкъуэну. Абыхэм яхэтащ Сосналы Сулътӏан. Август мазэм и пщыкӏуплӏым а зауэ къыщыхъеям щыгъуэ мо конгрессымкӏэ екӏуалӏэщ абыми икӏи ӏуэхур зытетыр псори къищӏэри къыдыхьэж абыми икӏи. Зыри къызжимыӏэу зихуапэщ, нэгъуэщӏ щыгъын щитӏагъэщ абыми икӏи, и лётнэ курткэр къищтэщ абыми икӏи, уздэкӏуэ дэнэ щыжысӏэм щыгъуэ хэкӏуэтауэ, сыт щыжысӏэм щыгъуэ зыхэпхагъэ щӏэкӏынщ, моуэдэ зыгуэр къэхъуащ икӏи Абхазиемкӏэ зи ӏуэхур сытми икӏи зыхэзгъэкӏыну, сэ сщӏэрэ, мобилизовать ящӏ цӏыхухьэри икӏи доброволецхэр зэхуос, ей, зыгуэхьэр. Ну, емыгупсысу зыгуэхэр ямыщӏэн щхьэкӏэ тӏэ сэрикӏи тӏэкӏу чэнджэщ гуэр хэслъхьэну сокӏуэр абыкӏэ, жиӏэ икӏи. Уэ Абхазием укӏуэну щыжысӏэм, ӏэу, дауэ сызэрыкӏуэнур сыкӏуэнукъым, жиӏэрикӏи, апхуэдэу щӏэкӏащ.
Цӏыху тӏощӏрэ цӏыхуитӏрэ дыхъурт. Сулътӏан дяпэу иту, жэщым дыкӏуа, пщэдджыжьым пщыкӏутхум сыхьэт пщӏыхьэм дей, гъунапкъэм дынэса. Ауэ дагъакӏуэртэкъым. Абыкӏэ цӏыху щтапӏэ ихьэжыр къикӏт. Дэ дызэпрамыгъэкӏыу щытт. Сулътӏанщ ари къэзыгупсысар. Ди сабийхэр пионер лагерь щыӏэщи, къэтмышэжу хъунукъыми, къэтшэжыну докӏуэ, фэ фи зауэ ӏуэху дэ къитхуэкӏыркъым, дэ ди сабийхэра дыщӏэкӏуэр, щыжытӏэм щыгъуэ, зэчэнджэщыжа, фи щхьэр зэрыхьщ тӏэ, фыкӏуэ, жари, дихьэри. километр бжыгъэу а дымыкӏуу, куржым я десант гуэр къитӏысыкӏыу абы дапэщӏэхуа. Дапэщӏэхури ӏуэхугъуэ гуэрхэри абдей къыщекӏуэкӏа. Ауэ сэ абы ищӏыкӏэ ими сикӏэ мы мис мы сеткэм ихьа ищӏэ къэкӏэмкӏэ Мышукӏуэ доджэ. Нтӏэ абдей зыгуэрым Пулемёт къытрихырти, яхэуэти, къыхэуэжти, нэгъуэщӏати, мор яӏэщӏэкӏати, хьэуэ, пцӏыщ псори. Ар щыӏакъым икӏи, ауэ пцӏы хэмылъу, мыбыкӏэ къикӏа грузинхэр уэт мыдрей лъэныкъуэмкӏэ, мокӏи зыгуэрхэр къауэт, ар щыӏа, мис апхуэдэурати Сулътӏан зыкъигъазэри. Щӏалэхэм жиӏа, тӏэкӏу фетӏысэххьэ, шэр жиӏа, Делэ жыуара, губзыгъэ дыдэкъым, зыхидзэркъым дэ бжевгъэлэжьыгъэх жери, ауэ ду къыджиӏэурэ стимыдзэ. Ди дыкъиухъуреихьа, дыкъиухъуреихьщ аби. Тӏэкӏу къыгурымыӏуауэ щӏэкӏын ди автобусыр абжьыгъуэ Налшыч, Дамаск жери кӏуэуэ щыта, хьэрыпыбзэкӏэ зэхэтхыхьат къыфӏэщӏати, абыи дэ дигъэщхьэуэгъуауэ щӏэкӏыну дауэ дапщэу щытми. Хъарзынэурэ хуэм цӏыкӏуурэ. Сулътӏан абдежым дей. Ауэ сэ абы гу лъыстам жысӏэн абдежым дей. Къуэкӏэ къауэ щӏадзам, иджэнауэ щӏадзам, дэ абы дащыхыхьам щыгъуэ и зыӏыгъыкӏэ ара? Мо чэнджэщ а рулым дэс щӏалэми ириту, дэри зыкъигъазэ зыгуэрэ къыдиту, нэгъуэщӏауэ, хуэмурэ нэгъуэщӏауэ. Ар щызогъэтри, япэ дыдэ грузиным къагъэувэу дыкърахуу дыкъащауэ щыта дэ, ӏэщэ фӏыгъ, жари. Тӏэут. Ау тыгъэр къыпщыкӏуауэ тхъурат, ауэ бейщ дыкъыпщыкӏуар къэуэта арикӏа? Мис абы щыгъуи сэ пщӏэрэ зэрыпсалъэр, цӏыху зэрабгъэдыхьэр, и щыпкъагъэр, лӏыгъэ зэрыхэлъыр и нэкӏум къызэрищыр, мис ахэм гу лъыдмыту къэнакъым. Сулътӏан зыхэт гупыр Апсным щынэсам щыгъуэ уигу къыщӏэзыубыдэн куэд ялъэгъуакъым. Абхъазхэр ӏэщэншэт, зауэ хуэӏухуэщӏэхэм хэзыщӏыкӏ яхэттэкъым, дзэкӏэ узэджэ хъун гуэри щыӏэтэкъым. Езым жиӏэу щытащ, ӏэджэкӏэ дауи нэхъ тыншт автомат къапщту уахыхьэну. Ауэ апхуэдиз цӏыху, апхуэдиз лъэпкъ я ӏуэхур зэрыхъунур, уи пщэ дэплъхьэжыну ар сэ сеупщӏт абы зэпымыууэ, Султӏан, ар дауэ? Дауэ адэ, ӏуэху уи пщэ дауэ дэплъхьэфауэ? Лӏо-тӏэ, жиӏащ сахэплъэщ абым икӏи, кадровый военну зырикӏ яхэттэкъым, жиӏащ щынэсам щыгъуэ. Дбар Сергей Платоныч, жейкӏэ ар кадровый военну зы закъуэрат яӏар, ауэ Султӏан щынэса зэманым щыгъуэ ар Сыхъум лъэныкъуэкӏэ щыӏэт, иджырикӏкӏи иджыри зэхуэзатэкъым.

Ди ӏуэхухэр зыӏутыр зэригъэщӏа иужь, абы къыгурыӏуащ биидзэхэм дыкъызэрахъуреихьар, Кавказ къуршхэм адэкӏэ щыӏэ ди къуэшхэм дазэрылъэӏэсын ӏэмал къэдгъуэтын зэрыхуейр. Сосналыр Ардзинбэ Владислав еупщӏащ, Кхъухьлъатэ къезыхуэкӏыф диӏэ, жери. Сэ апхуэдэ щӏэныгъэ зэрызиӏэр ящӏэти сыкъраджащ. Абдежщ Сулътӏан япэу къыщысцӏыхуар. Ар щӏалэт, лӏыгъэ зэрыхэлъыр плъагъут, къызэримыкӏуэтынур зэхэпщӏэт. Сосналыр къыспкърыупщӏыхьащ, Дэнэ уеджа, сыт хуэдэ ӏэщӏагъэ уиӏэ? жери. Жэуап естыжа иужь аргуэру щӏэупщӏащ, Уэр хуэдэ цӏыху дапщэ дгъуэтынур? Цӏыхуипщӏ цӏыху пщыкӏутху хуэдиз зэхуэсшэсыфыну щыжысӏам къэгушхуэри, бэлыхьщ, абы щыгъуэ зы эскадрилья хуэдиз дохъу жиӏауэ щытащ. Я говорю, есть достаточно, человек десять пятнадцать наберём. О, у нас уже эскадрилья есть, говорит, мы можем прямо на Тбилиси идти, так

Афган зауэм хэтауэ апхуэдэ щӏалэ ар нэхъыщхьэ хуэдэу хадэу щытащ. Султӏан зэи еплъаӏым ар. Сэ модэу, сэ сыначальник штабт, е сызамминистрт, е сэ сымырат-морат жиӏэу. Псоми зэрыжаӏэжымкӏэ, псори зэпхауэ щытар, псорикӏ икӏи къызэзыгъэпэщу щытар Султӏаныгъуэращ. Псомикӏ икӏи я чэнджэщыр абы ирахьэлӏэт.
Соснэлы Сулътӏан Абхъаз зауэм щыӏэху ӏэнатӏэ гугъу куэдым ӏутащ. Иужьу ар мэлыжьыхьым и тӏощӏрэ тхум, минрэ щибгъурэ бгъущӏрэ щы гъэм, Абхъазым и зыхъумэжыныгъэмкӏэ министр ящӏауэ щытащ. Япэ дыдэу генерал цӏэри зыхуагъэфэщар Соснэлыращ.
По решению Президиума Верховного Совета Абхазии стал исполняющий обязанности министра обороны Абхазии Султӏан

Зауэм езыр япэ иту хэтын нэхъ къищтэнут, абдей унафэ ищӏын щхьэкӏэ. А унафэ щӏыныр арат псом нэхъ нэхъ гугъур. Абы зауэр зауэщ, цӏыхур хокӏуадэ. Уэ ар щызэхэплъхьэкӏэ, унафэ щыпщӏкӏэ, цӏыхур зауэ щыӏубгъэхьэкӏэ, е зыгуэр хэкӏуэдэн, е хэщӏэныгъэ гуэр уиӏэн, ар псори псэм ӏейуэ къытехьэлъэт. Ар сэ слъагъут. Моу адэм хуэдэу и къуэм зэрыхущытым хуэдэу дэтхэнэ адыгэ щӏалэхэми ауэдэу къытхущытт. Езыри ар зэрыкъытехьэлъэр слъагъут, ауэ ӏэмалыншэти, унафэ ищӏын хуейт, дигъэкӏуэн хуейти дигъакӏуэт, дэри абы адыгэ напэ зэрытхъумэн ар дгъэгушхуэн сощӏэрэ, и гуапэ зэрыхъур тлъагъут адыгэ щӏалэхэр лӏыгъэ зэрызэрахьэр. Къикӏуэт зэримыӏэр, ар и гуапэ хъути, ауэдэу дызэбгъэдэта зауэ екӏуэкӏыху. ӏуэхур гугъу дыдэ хъуауэ зэ хуэзауэ щыта. Бийр къебгъэрыкӏуауэ, къытегуплӏэу хуежьауэ, сэр щхьэ зы шэ къэвгъанэ яжиӏауэ щыта. Щӏыунэм щӏэсщ, щӏыунэм щӏэсщи екӏуэкӏа. Султан Асланбековича, чтоб в ходе войны,

Вот я его не, не, по-моему, за войну он не спал. Езы Султан и псалъэ жысӏынщи, зауэр къэзыхьар абхъаз лъэпкъращ, абазэ лъэпкъращ. Нэхъ гуащӏу зэуари абазэ щӏалэжьхэращ. Абы къыдэӏэпыкъуа Къэбэрдейм къикӏами, дэнэ лъэныкъуэ къикӏами, дэӏэпыкъуауращ. Султӏани абыхэм ящыщ, нэхъ жыджэру дэӏэпыкъуахэм ящыщ Султӏан. Езыри япэу иту зэуэфынут, ауэ